изогъаджэ иужьрей илъэсипщӏым, илъэсипщӏым щӏигъуауэ, илъэс пщыкӏущ хъуа хъунщ Адыгэ щэнхабзэ центрым къыщекӏуэкӏ лэжьыгъэри, кафедрэ лэжьыгъэм дызохь. Ара?
Машаллахь, упсэу, упсэу. Иджы хабзэм дытепсэлъыхьынущ, жытӏаси, хабзэр гъащӏэм къыхокӏ, жи. Адыгэ хабзэр ятхкъым, ар ягъэзащӏэ, жэуэ куэдым жаӏэу зэхыдох. Арщхьэкӏэ хабзэр ятхащ. Адыгэбзэ къудей мыхъуу, ар нэгъуэщӏыбзэхэмкӏи зэдзэкӏауэ диӏэщ. Уэ дауэ уеплърэ хабзэр птхын хуей, птхы хъуну?
Хабзэр ятхкъым зэрахьэ пэжу, ауэ дауэ жытӏэн хуей, зы, зэрытщӏэщи, тхыбзэ щыщымыӏэ зэманымрэ иджыпстурэ зэхуэбгъадэ хъуну къыщӏэкӏынкъым. Апхуэдизкӏэ гъащӏэмрэ гъащӏэр псынщӏэу йокӏуэкӏ, гъащӏэм зэхъуэкӏыныгъэ куэд къыздехь. Абы къыхэкӏыуи тхауэ щыӏэмэ иджыпсту, дауикӏ, ди щӏэблэм нэхъ къахуэнэну, нэхъ зэрахьэну согугъэр. Тхауэ щыӏэмэ, ӏэщӏэмыгъупщыкӏыжу, ярэби, нобэ къэмысэбэпыж зыгуэрхэри, Иужькӏэ яхуэщхьэпэну пӏэрэ, зэӏэбэкӏыжу, зэплъэкӏыжу къащтэжыну пӏэрэ жоуэ, къахуэбгъанэмэ нэхъ дзыхь щӏыгъуафӏэу къыщӏэкӏынщ. Цӏыхум, щӏэблэм зы жьэм жьэдэкӏым, зы жьэм жьэдыхьэу щӏэблэм хъыбари Хабзи, дуней къекӏуэкӏыкӏи, сыт ищӏысри къыхуагъэнэфу щытащ. Ауэ иджыпсту мы щӏэхуэбжьа гъащӏэм быным къызэтеувыӏэрэ куэду дэуэршэр щыӏэжкъым, ди жагъуэ зэрыхъунщи. Аращи, езыр-езыру къэзыщтэжыным папщӏи, мыдэкӏэ ирагъэщӏауэ щытмэ, нэхъыбэ Къищӏэну къэзылъыхъуэм папщӏи мыр тхауэ диӏэм дауикӏ, дауи сыт нэхъри нэхъыфӏщ. Псом хуэмыдэу дэнэ щыӏэ мы ди лъэпкъ къызэбгырдза, дуней псом текъухьам ди лъэпкъым дэнэ щыӏэми игъуэтын хуэдэу интернетым иджысту иралъхьэ сытри, илъхьауэ диӏэмэ ахьей бэлыхь, сэ апхуэдэущ сызэреплъыр.
гурыӏуэгъуэщ. Уеи, абы теухуауэ тыркумикӏ зэхуэс ӏэджэ щытщӏахэу мис сэрикӏ, мис а Мафӏэдз Сэрэбий и тхылъыр илъэс зыбжанэ ипэ ахуэдэу тыркубзэм къизгъэтӏысауэ, ахуэдэу зэддзэкӏауэ щытти, зы къомым сэ къысхуатхауэ щытащ Мадинэ абы щыгъуэ, Мыр сыт делагъэ? Адыгэ хабзэр тыркубзэкӏэ дауэ зэрыхъунур? Сыт мыр тыркубзэр щӏэфщӏар? Жызыӏэи дрихьэлӏащ, итӏанэ мыр езы Мафӏэдз Сэрэбий мыгъуэм тыркубзэ щӏам жиӏэу куэду и нэрыгъыу абы хущӏэкъуу щыт. ӏейуэ фӏы хъуащ. Тыркубзэ къудейӏым мыр, анджылыбзэкӏэикӏ, сэ сщӏэрэ, францыбзэ е нэгъуэщӏыбзэ дунейпсо бзэхэмкӏэикӏ, зэдзэкӏын хуейщ жыӏэу ахуэдэи къытхэтахэщ. Ауэ дауикӏ, уэ зэрыжыпӏэр мис ахуэдэ псоми къащтэ. Сэри мыбы къыдыщӏызгъуну сыхуейт, Байзыт. Университетым езым и мылъкукӏэ къыдигъэкӏыжауэ Хьэщӏэ лъапӏэ къыхуэкӏуа иужькӏэ тыгъэ хуищӏу тхылъ дэгъуэ, адыгэ хабзэ жыӏэу мис а Мафӏэдз Сэрэбий и лэжьыгъэ уэ зи гугъу пщӏыр зэдзэкӏауэ, езым зэридзэкӏауэ иӏэщ. А тхылъыр плъэгъуауи къыщӏэкӏынщ, урысыбзэкӏэ еджэфу мыбы хьэщӏэ лъапӏэ дыдэ къэкӏуа иужькӏэ тыгъэ хуащӏу апхуэдэщ. Мыр зридгъэщӏагъуэу дуней псом нэхъыбэм дыкъащӏэхукӏэ. сыт хуэдэ бзэкӏи зэдзэкӏауэ щыӏэми хъарзынэу къызолъытэр нэхъыбэху нэхъыфӏу соплъ
гурыӏуэгъуэщ адыгэ хабзэр сыт жыпӏэрэ ущӏэупщӏэм япэрауэ адрей цӏыхум пщӏэ хуэщӏын жи нэхъыжьым пщӏэ хуэщӏын псом хуэмыдэу цӏыхубзым пщӏэ Хуэзыщӏ ди хабзэм утезгъэпсэлъыхьынут, Мадинэ. Псалъэм папщӏэ, сабийр дунейм къыщытехьэнум, а нысэм гу лъатэу, ягъафӏэу, пщӏэшхуэ хуащӏу щытауэ къыхощ. Сыт а цӏыхубзым иращӏэкӏ хабзэхэр, сыт хуэдэхэрат, тӏэкӏу абы и гугъу къытхуэпщӏам арат.
Уи упщӏэм куэд дыдэ къызэщӏеубыдэ. Адыгэ хабзэр сыт жыпӏэу зы псалъэухакӏи, псалъэухаикӏи жэуап ярэби пхуитыну, схуитыну сэ си щхьэм ахуэдэу теслъхьэжкъым. Ауэ моуэ кӏэщӏ дыдэу еужь сихьэнщи, адыгэ хабзэр дуней тетыкӏэщ, адыгэ хабзэр псэукӏэщ. Гъащӏэм и зы ӏыхьи, ар мащӏэ дыдэрауи ирехъуи, гъащӏэм и сыт хуэдэ и зы ӏыхьи адыгэ хабзэм къигъанэкъым, бгъэдыхьэкӏэрэ гулъытэрэ хуимыщӏу, сыт хуэдэ щытыкӏэ уиуву щытми, зэи абы пщӏэ уиӏэу, щӏыхь уиӏэу, узыхыхьэми пщӏэ хуэпщӏу укъызэрыхэкӏыжын зыгуэр жэуап адыгэ хабзэм деж щомыгъуэту. Мыдэкӏэ псалъэмакъыр сабийм, нысащӏэм и декӏэ къэпшащи, цӏыхубзым декӏэ къэпшащи, дауикӏ, адыгэ бзылъхугъэм пщӏэшхуэ иӏэщ, дауикӏ, хабзэм абы пщӏэ ин хуещӏ, ар ди ӏуэрыӏуатэми ди хъыбарыжьхэми къыхощэр. Мыдэкӏэ нысащӏэм сыт хуэдэ пщӏэ хуащӏрэ жыпӏэу щытмэ, дунейм къытехьэну сабийр узыншэн, узыншэн щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, хабзэ хэлъын щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, нысащӏэр Быну унагъуэм къахэхъуауэ ягъафӏэ зы ӏыхьэу адыгэм къадокӏуэкӏыр. Бын узыншэ къыщӏэхъуэхукӏэ, дауикӏ, а нысащӏэм унагъуэр къицӏыхухукӏэ. Ар пасэрей хабзэщ жысӏэу щытмэ, ар пцӏыщ нобэ хабзэ зыщӏэзыгъэзэщӏэну унагъуэм Ар ноби ягъэзащӏэр. Абыкӏэ быдэу хэкъузауэ си фӏэщ хъуну сыхуейуэ абы сытопсэлъыхьыр. Нысащӏэ унагъуэм къыхыхьам хьэлъэ кърамыгъэӏэту, здэмыкӏуапхъэ ямыгъакӏуэу, имыщӏапхъэ ирамыгъащӏэу, хуэсакъыпэу, Уеблэмэ и ерыскъы нысащӏэм хуагъэхьэзырхэри хэхауэ, мис апхуэдэурэ къыдокӏуэкӏыр. Унагъуэм ӏэмал зэриӏэкӏэ, мыр а япэрей илъэсым жытӏэнщи пӏалъэкӏэ, бын узыншэр къыщӏэхъуэхукӏэ, мыр моуэ хьэщӏэ лъапӏэу къахэ хъуауэ езым ящыщ ящӏыну сыт и лъэныкъуэкӏи къыдахьэх, хабзэ иращӏэкӏыу апхуэдэу къокӏуэкӏыр. Сэ слъэгъуар апхуэдэщ, згъэлъэгъуэну зеужь ситыр апхуэдэщ. Фӏыӏейщ, фӏыӏей, упсэу. Мыпхуэдэу сыноупщӏынут. Нобэ зэманым цӏыхубзымрэ цӏыхухъумрэ нэхъ зыхэт дыхъуащ. ди гъащӏэр абы хуэкӏуащ. Япэм унагъуэм и цӏыхухъухэр щхьэхуу, цӏыхубзыр щхьэхуу шхэт жи. Ар цӏыхубзым пщӏэ зэрыхуащӏращ дауикӏ.
Дауикӏ.
Хуиту шхэн щхьэкӏэ жи. Сыщыуэрэ? Дауэт ар зэрыщытыр, цӏыхубзым пщӏэ зэрыхуащӏыр, къызыдыхэщыр дэнэ дежхэрат абдехэм?
Моуэ щхьэщылъэфауэ дрижэ хуэдэу тӏэкӏу къысщохъу, пэезытау. Упщӏэ къыщыбгъувакӏэ, сэри жэуап мыпхуэдэу естыжынщ, сэ зэрысщӏэмкӏэ, сэ къызэрызгурыӏуэмкӏэ, цӏыхубзымрэ цӏыхухъумрэ зэпэщхьэхуэу щӏыныр шхэгъуэм ехьэлӏауэ къызыхэкӏыр цӏыхухъумрэ цӏыхубзымрэ ягъэзащӏэ къалэнри зэщхьу зэщымытращ. Цӏыхухъум къарукӏэ нэхъ гъэзэщӏэн хуей ӏуэху и пщэ къызэрыдэхуэр, цӏыхубзым моуэ и ӏуэху щӏафэхэр унагъуэм унэлъащӏэм ехьэлӏауэ зэрыщытым къыхэкӏкӏэ, къабзагъэ зехьэным, сэ сщӏэрэ, жьэгур хъумэным ехьэлӏауэ зэрыщытым къыхэкӏкӏэ, дауикӏ, ахэм я ерыскъым ящӏэлъ къэуатри зэхуэдэу щытыну къыщӏэкӏынукъымэ. Цӏыхухъум нэхъ къэуат зыщӏэлъ, нэхъ къару зыщӏэлъ, нэхъ шхын хьэлъэ жытӏэнщ, зэрыхуагъэхьэзырыным еужь ихьу. цӏыхубзым апхуэдэ моуэ нэхъ зэрымахэми къыхэкӏыуэ апхуэдэ дыдэри нэхъ къемызэгъыну къалъыту апхуэдэу щытщ итӏанэ. Цӏыхубзыр щхьэхуэу зыгуэрым тепсэлъыхьынми, цӏыхухъу нэхъыжьхэм щымыукӏытэнми, Сэ сщӏэмыгъуэрэ, цӏыхубзым кърагъэкӏуэкӏ хъыбарымрэ цӏыхухъур зытепсэлъыхьыну зыхуеймрэ сыт хуэдэ зэманми ар зэщхьауэ, зэхыхьауэ щытакъым, абы къыхэкӏыу цӏыхубзым къытрамыгъэхьэлъэн щхьэкӏэ зырыз ящӏу щытащ жраӏэурэ куэду къыхагъэщ, ауэ унагъуэ ӏуэху зиӏэм иджыпстуи а хабзэр къыдекӏуэкӏыу щытщ. А хабзэр кӏуэдыжауэ жыпӏэ хъунукъым. ӏуэхушхуэ къезыхьэжьауэ цӏыху зыхэзышэ унагъуэм, лъэпкъым цӏыхубзымрэ цӏыхухъумрэ зэхуэщхьэхуу ягъэтӏысыр. щхьэхуи зыхагъэхьэр. Хъуну пӏэрэ си жэуапыр? Ей, хъуну, хъуну, упсэу, тхьэразэ къыпхухъу. Сэ си упщӏэхэр убгъуауэ куэд къызэщӏиубыдэурэ сызэрыноупщӏыр сощӏэж, абы гу лъызот, ауэ уэ нэхъыбэ жозгъэӏэну аращ, ар уэ псори тэмэму къыджыбоӏури. Зыхэмызэрыхьауэ мо зыгуэр зыхэха хъумэ, содэр.
гурыӏуэгъуэщ. Итӏанэ мыпхуэдэу щыноупщӏынут, щыхуейт Мадинэ. Нысэр къаша нэужь, а зыхыхьа унагъуэм лъэпкъым абы я цӏэ къыфӏащырт, абы цӏэ къыфӏащырт нысащӏэм. Цӏэлей. Нтӏэ. Езымикӏ, хьэблэмикӏ, и благъэ и ӏыхьлыхэмикӏ цӏэ зырыз яфӏищт. Сэ сощӏэж, сэ моуэ дыцӏыкӏуу ди гъунэгъу ди ӏыхьлы дыдэм къаша нысэм Елкъащэ Адибэ мыгъуэм.

Уи фӏэщ щӏы, джэуап тэмэм схуемыта. Мобы мор и цӏэу щытым сыт нэгъуэщӏ цӏэкӏэ щӏеджэр? Мыхуэдиз цӏэ фӏищу абы иужь щӏитыр сыт? Пщӏэ хуещӏри аращ жысӏа фӏэкӏа нэгъуэщӏ зырикӏ. Сытыт абы и лъабжьэм щӏэлъыр, а хуэдэу щӏыщытам и щхьэусыгъуэр нобэ щӏэкӏуэдыжар сыт ар? Ахэм и джэуап къыдэптам.
Кӏуэдыжауи жозгъэӏэнкъым мыри, Бэйзыт. Ди къуажэхэм, ди адыгэ къуажэхэм зыри къыдэпшыну къыщӏэкӏынкъым. Цӏэлей зимыӏэ. Нысащӏэм дей дынэмысуэ сабий къалъхуа дэтхэнэми, цӏэлей езы унагъуэми фӏащыр, итӏанэ и ныбжьэгъу, и ныбжьэгъухэми къыфӏащыр, ну, а ныбжьэгъум къыфӏащыр къызэрилэжь елъытауэ е и унэцӏэкӏэ, е и цӏэкӏэ, е и ӏуэхущӏафэ зыгуэрым ирагъэщхьурэ а ныбжьэгъум къыфӏащыр ахуэдэ къыщӏэкӏынщ къызыхэкӏыр. Ауэ щӏэныгъэ лэжьыгъэкӏэ мис мы упщӏэм тӏэкӏунитӏэ си щӏэныгъэ лэжьыгъэм зы ӏыхьэ хэту тӏэкӏу селэжьауэ щыта, тӏэкӏу зджауэ щытащ икӏи сфӏэгъэщӏэгъуэн дыдэхэм ящыщщ. Щӏэныгъэм мыпхуэдэ зы гурыӏуэгъуэ иӏэщ табуирование, щӏэгъыбзэ жери. Щӏэгъыбзэм и лъабжьэм щылъыр динырауэ жаӏэ. Бзаджэнаджэ ӏей зэран къыхуамыгъэхъун щхьэкӏэ, цӏыхум зыгуэр зы ӏей гуэр щхьэщахын щхьэкӏэ, фӏыуэ ялъагъу цӏыхухэм щӏагъыбзэкӏэ, гъэфӏэцӏэкӏэ еджэу апхуэдэу щытауэ жаӏэр. Икӏи мис нысащӏэми ар хабзэ хъужауэ, адыгэм я дей хабзэ щыхъу хъужауэ унэ къихьа нысащӏэм емыкӏуу хуащӏыжауэ, емыкӏуу къалъыту щытащ занщӏэу тхьэмадэм, гуащэм, сэ сщӏэ мыгъуэрэ, пщыкъуэм, уеблэмэ мис жыбоӏэри гъунэгъу щӏалэ цӏыкӏу, хъыджэбз цӏыкӏухэм я цӏэкӏэ еджэныр, Нысащӏэр бзэ ӏэфӏу зэрыщытыр ягъэунэхуу, хабзэри зэрищӏэри ягъэунэхуу, мис мы цӏэлейхэр яфӏищу щытащ. Дауи, зэригъафӏэр уигъэлъагъуу, ӏэмал имыӏэу моуэ гъэфӏэцӏэуэ апхуэдэут зэрыщытыр ар. Ауэ щӏагъыбзэ, табуирование, щӏэныгъэм къызэрищтэр апхуэдэущ. Цӏыхур зыгуэрым щызыхъумэхэм и цӏэр ябзыщӏ жиӏэу апхуэдэу къегъэувыр, нэрымылъагъу гуэрым щызыхъумэхэм. Апхуэдэ жэуапщ сэ сэ абы хэслъэгъуар.
Сызыхуэкӏуэ. Упсо, атӏэ, уи псалъэм мыпхуэдэу къыхэбгъэщащ. нанэ, дадэм, езыби я пхъурылъ, и пхъурылъхуми абы и цӏэлейкӏэ сэ си адэ мыгъуэри ахуэдэу дэ къыдэджэт ахуэдэу. Сэр щхьэкӏэ Баи жиӏэри, тӏэкӏу ин сыхъуа нэужьыкӏ, Баи жаӏэурэ къызэджэт сэ. Сыт ахуэдэу, дэнэ мыр къыздикӏар жытӏа нэужь, уэ ущыцӏыкӏум Баязытыр пхужымыӏуэу Баи жыпӏати, абы къытенауэ уи адэ ахуэдэу къоджэ.

Икӏи сэ ар си щхьэм илъыр, илъар адыгэцӏэс, цӏэ дахэс, Дотэр-тӏэ гъэфӏагъыбзэс, Дотэ цӏыкӏу, Дотэ нэху, сэ сщӏэрым, сэ ахуэду сфӏэдахэу, ахуэду седжэу зыкъомри, ахуэду къеджэу, ахуэду щӏадзас. Мобы фӏащар тыркуцӏэти пщӏэрэ сэ ар сигу иримыхьу мыдрейм фӏэсщауэ арас. Абы сыт хуэдэ мыхьэнэ щӏэлъын хуейр а сэ зэрыфӏэсща щӏыкӏэм, модрей дэ ди нэхъыжьхэм сытыт щӏыфӏащыр, дауикӏ сэ зэрыфӏэсща къудейраӏым абы ещӏауэ щӏэлъыр.

Къабзэщ мыбы сызреджэныр, жери, и анэшхуэм апхуэдэу къыфӏищри, езым и цӏэм нэмыщӏкӏэ цӏэлейуэ, Уи фӏэщ быдэу щӏы, Баязыт, къуажэм езыр жыжьэ щопсэу иджыпстуи, къуажэм а илъэсым тӏэу кӏуэжу щытми, а къэзыцӏыху езым и ныбжьхэм Къабзэ жаӏэу къыщыджэм дей си гуапэ мэхъу. Ин хъуми, и ныбжьым емылъытауэ уэ зэрыжыпӏам хуэдэу псори апхуэдэу къезгъэджэнут. Ар лъагъуныгъэм къыхокӏ, ар гъэфӏэным къыхокӏ, ар нэхъыфӏым къыхуеджэным, адэшхуэм, анэшхуэм, унагъуэм щыщым гъэфӏэбзэуи, гъэфӏэцӏэуи мыбы ӏей лъэпкъ фӏащынукъым, дауикӏ зыгъэинын, зыгъэдэхэн, зыгъэфӏэн зыгуэрщ. Сфӏэхабзэ дахэщ егъэлеяуэ. Уей, сэри сфӏэдахэ, мэӏеуэ изогъэкӏу, ауэ нобэ къыдэкӏуэтей щӏэблэм пщӏэрэ? Ахуэдурэ ахэр зыхахыу, ахуэдэ хьэщӏэщым, ахуэдэ щӏыпӏэхэм къыщыхъуу щытӏыми, абы къыхэкӏкӏэ езыхэм я менталитет, езыми я еплъыкӏэкӏэ сыт мыр зиӏисыр, мыр сыткӏэ дыхуей жаӏэну къыщӏокӏ. Мес иджыпсту Иджыри уэ ущыпсалъэм дейм къэзубыдащ зы псалъэ, Езыр жыжьэ щопсори жыпӏащ, уи щхьэгъусэращ дауикӏ. ХьэӀэ, Сэ а, щӏалэ. япэ а щӏалэрара? Нтӏэ, Нтӏэ, я щхьэгъусэ нтӏэ. щхьэкӏэ фэ фи деж э, псалъэм папщӏэ э, цӏыхухъур фи щхьэгъусэм дауэ фызеджэр? И цӏэмкӏэ феджэрэ Баязыт? жиӏэри къызоупщӏ сэ куэд щӏащ илъэс э, бгъущӏрэ щы бгъущӏрэ плӏы гъэхэм Къэбэрдейм э, сынэкӏуэжауэ ахуэдэу. Сэри и щхьэгъусэм щеджэкӏэ, ей жеӏэр, ей уэра жиӏэу фӏэкӏ, и цӏэ жаӏэрӏым жысӏати, псори дыхьэшхт, пщӏэрэ. Ари апхуэдэу и щхьэгъусэм щеджэкӏэ и щхьэгъусэ цӏыхухъум и цӏэ жимыӏэу, е цӏэ лей фӏищу, ар дауэ зэрыщытыр?
Дэ ди ныбжьым ар укӏытэм къыхэкӏыу, укӏытэм къыхэкӏыу тобэ ирехъуи дэ ди ныбжьым Еджэ щыӏэу къыщӏэкӏынкъым и цӏэкӏэ. Щхьэгъусэм цӏыхубз ирехъу, цӏыхухъу ирехъу, ей жаӏэу, мор жаӏэу, унэм щӏэсыр жаӏэу, ди зы къуажэ жаӏэу, зыщыхуагъэзэпэми, псалъэм папщӏэ къыздраша къуажэм и цӏэр жаӏэу, е зыщыщ лъэпкъым и хъыджэбз унэцӏэр жаӏэу, мис ахуэдэ зыгуэрурэ къокӏуэкӏыр. Афӏэкӏа Щӏалэгъуалэм дей ди жагъуэ зэрыхъунщи, мис мы хабзэр щыкӏуэду къыщӏэкӏынущ. Мыр ямыгъэзащӏэу, мыбы мырикӏ а быным, адэ-анэм быным и цӏэр зэрыфӏащын хуэмей хабзэри, моуэ тӏэкӏу Тӏэщӏэкӏыу пӏэрэ, тӏэкӏу тфӏэкӏуэду пӏэрэ жыхуэтӏэхэм щыщщ Бэйзыт. Зи гугъу, зи гугъу сщӏыр сабий дунейм къытехьар, сабий дунейм къытехьам цӏэ фӏищыну тӏэ хуитыныгъэ зиӏэр адыгэм дей е гуащэу, тхьэмадэу, пщыкъуу, е пщӏэ зыхуэпщӏ гъунэгъу дыдэу щытми, нэгъуэщӏ зыгуэрщ, ауэ и адэ и анэраӏым. Иджыпсту ди щӏалэгъуалэм дэращ фӏэзыщын жызыӏэу къэув къахэкӏ хъуащ. Ар моуэ тӏэкӏу дэ ди мыхъумыщӏагъэ, ди хабзэ тӏэкӏу тӏэщӏэкӏыу, мис ар солъагъур.
Е, ди жагъуэ мэхъу мы апхуэдэ къэфщу, мис мы интернетмикӏ абы ещхьу нэгъуэщӏ хабзэншагъэ куэд ӏей къыщокӏуэкӏри, дэри ди жагъуэ мэхъум. Абдежым, мис иджы уэ мы нетӏэ лъанэм къыжыпӏахэм псомикӏ а цӏэ фӏэщынрикӏ, абы зэреджэнурикӏ, укӏытэм къыхэкӏыу, пщӏэ хуищӏу, псоми дахагъэрэ пщӏэ зэрыхуищӏыр къигъэлъагъуу араӏэ мы уэ жыпӏахэм псоми.
Шэч хэмылъу, дауи?
Аращи, ӏэмал имыӏэу дашэс, ӏэмал имыӏэу дашэс. Мыбдежым жыӏэпхъуэу къысщохъур, хабзэр нобэрей зэманым демыкӏуу щытым, дэ тыркубзэкӏэ güncelleme жыдоӏэ, къэгъэщӏэрэщӏэжын, хабзэр зэманым зэрыдекӏум хуэдэу гъэпсыжын. Хэт мыр зыгъэпсынур? Мы хабзэм елэжьу гуп ар сэ сщӏэрэ, комиссэ жыхуэтӏэм хуэдэу, ахуэдэхьэр зэхуэшэсу цӏыхубэм къызекӏунум хуэдэу. Япэм жаӏащ. Уэ сыноупщӏынут абы теухуауэ. Илъэсищэ, е сэ сщӏэ, илъэс щэныкъуэ сытми дэкӏа нэужь, уэркъхэр зэхуэстыжи, хабзэм и сагъыфӏу нобэ зэманым къемызэгъыр хагъэкӏыжу е ар абдей къыщагъанэу, и купщӏэр ямыкъутэу, нобэ зэманым къызекӏуэкӏыным хуэдэу, къызекӏуным хуэдэу хабзэр ягъэпсыжу. Ахуэдэу щӏыр хуейуэ пӏэрэ нобэ ди зэманым, дауэ уеплърэ?
Шэч хэмылъу икӏи щыӏэщ Бэйзыт. Ди гуапэ зэрыхъунщи, мыр еджапӏэ, къэрал еджапӏэхэм, псалъэм папщӏэ, дэ ди къалэну, хабзэм, университетым сыт хуэдэ ӏэщӏагъэми хуеджэну къыщӏэтӏысхьа адыгэ щӏалэгъуалэм депсэлъэну ди университетым и нэхъыжьхэм ахуэдэ ӏэмал къыдатыр. Илъэс япэрей илъэсым анэдэлъхубзэ едгъэджэну хуит дыкъащӏауэ. Дауикӏ, анэдэлъхубзэ къаӏурыщэщу зыщӏэм я дей дэ дызытепсэлъыхьыр хабзэращ, хабзэ зэрызэрахьэныр, анэдэлъхубзэр зэрагъэбзэныр, анэдэлъхубзэкӏэ хабзэ зэрызэрахьэныращ дэ гулъытэ зыхуэтщӏыр. Ауэ Абы нэмыщӏкӏэ езы щӏалэгъуалэр моуэ къызэщӏэушауэ хасурэ, щӏалэгъуалэ хасурэ, фӏыуэ яцӏыхухэри, куэду ямыцӏыхухэри, сэ сщӏэмыгъуэрэ, гуп, гуп щхьэхурэ, нэхъыжь зыхэт гуп яхэтми, езы нэхъыщӏэхэрами, мис апхуэдурэ къокӏуэкӏыр. Икӏи мы хабзэншагъэ, нэмысыншагъэ жытӏэу мо тӏэкӏу дэ дызыхуэшхыдэ зыгуэрхэри Щӏэупщӏэурэ, еджэхэурэ щӏалэгъуалэр куэду йоджэ иджыпсту, а еджэну къэзылъыхъуэну хуейр куэду йоджэ. Мис ахуэдурэ езыхэм зэхагъэкӏыжыну, езыхэм ягъэкӏуэдыжыну хабзэншагъэр яужь итщ. Ар узэрыгуфӏэн ӏуэхущ. Дэри сыт ди къару жыпӏэмэ, дауикӏ, зэгъэзэхуэжын хуейщ. Ауэ лъагъуныгъэкӏэ, ӏудмыгъэщтыкӏыу, баштекъузэ дымыщӏурэ хуэму, аргуэру цӏыхубзым декӏэ къэтӏуэнтӏыжынщи псалъэмакъыр, дауэт анэм къызэрыбгуригъэӏуэныр, дауэт нанэм къызэрыбгуригъэӏуэныр, сэ хуабжьу си фӏэщ мэхъур, дахагъэм къимыгъэшынрэ къимышэн фӏырэ зэрыщымыӏэр. Аращи, согугъэр, моуэ гу щылъыттакӏэ, зыгуэрхэм гу щылъыттэкӏэ дызыпэмылъэщын зыри щымыӏэу. Фӏы дыдэс, Тхьэм дыпигъэлъэщ, уей, дэ, сэрик абы дыхуэныкъуэу къысщохъу. Мес, иджы жыӏэпхъэс, абзэх щӏалэ, Тыркум щыӏэу, дэ нэхърэ нэхъыжьу. хабзэ тхылъ езыбы итхащ. Сэ зы къысхуигъэхьауэ, мо сэ зэздзэкӏари езыр къэлъаӏуэри ахуэду ари хуедгъэхьауэ зэӏэпытхауэ щытщ. Ныкӏэ абы мы хабзэм нобэрей гъащӏэм теухуауэ цӏыхухъумрэ цӏыхубзымрэ зэщхьэгъуситӏыр зэрызэхущытынур е гупу зы щӏыпӏэ и дежым щызэхэсыну щытымикӏ, нобэ зэрыщытыр мыращ, зэрыщытын хуейр мыращ, хабзэри умыкъуту и купщӏэр, ауэ нобэ зэманым мыхуэдэу нэхъ къозэгъ, жеӏэри куэд итхяс абы дахэ цӏыкӏуу псалъэм папщӏэ лифтым зэщхьэгъуситӏыр ассансор жыдоӏэ дэ щриувэкӏэ цӏыхубзым цӏыхубзыр нэхъапэ йоувэ укъыщикӏкӏэ жи цӏыхухъур нэхъапэ къокӏ жи модэкӏэ зыгуэр къыӏууэн щхьэкӏэ мыхуэдэу мэхъур жи ӏэнэм щытӏыскӏэ гупу ӏэнэм здэтӏысу щытым абикӏ ахуэдэу зыгуэрхэр къитхяс Мыбдежым сэ си упщӏэри а ӏэнэми теухуауэ сыгъэхьэзыращ зыр. Гупу ӏэнэу щыпэрысым деж ар гуфӏэгъуэ ӏэнэ ирехъу е нэгъуэщӏуи щрет. Цӏыхухэмрэ цӏыхухъухэмрэ я тӏысыкӏэр дауэ зэрыщытын хуейр, Мадинэ, ар зэ къызжеӏэт, кхъыӏэ. Ныкӏи зэщхьэгъусэхэри щыс, нэгъуэщӏ сэ сщӏэрэ щыс. Псалъэм папщӏэ, цӏыхуипщӏ тӏощӏ тӏысым дауэ зэрыщысын хуейр? Хабзэми къекӏуу, зэманми езэгъыу. Япэрауэ, мо тхылъ зи гугъу пщӏам теухуауэ мыпхуэдэ лэжьыгъэхэр зэдзэкӏауэ диӏащэрэт Бейзыт. Мыбыкӏэ щатхыр фэ фи декӏэ гурыӏуэгъуэ хъун хуэдэу, фи декӏэ тыркубзэщ ар зратхар, дауикӏи, дэркӏи гурыӏуэгъуэ хъун хуэдэу зэдзэкӏауэ диӏатэм фӏы хъунт. нэхъ дызлъэӏэсынт. Итӏанэ зы хабзэми дытетуэ мо нэхъ къызэтена хъунт. Мыдрейуэ ӏэнэм теухуа хабзэр, ӏэнэ тӏысыкӏэм теухуар, мыр зыкъом еплъытын хуейу къыщӏэкӏынщ, дауикӏ, дэтхэнэ ӏэнэми цӏыхухъуу, цӏыхухъу цӏыхубз щызыхэскӏэ цӏыхухъуу, Тхьэмадэ зэрыщысыным шэч хэлъкъым. Мыр елъытащ, дауи, ныбжьми зэрытӏысынухэр. Мыр елъытащ, дауи, хьэщӏагъ бысымагъым. Мыр елъытащ, дауикӏ, псы дахуэдиз къикӏауэ щытми цӏыхур. Жьантӏэ зэрыдагъэхьэныр жысӏэуращ, ауэ Зы закъуэ цӏыхухъу, цӏыхубз щызыхэсым, зэщхьэгъусэ а зы ӏэнэм щыщысым дей ӏэмал зэриӏэкӏэ, зэщхьэгъусэхэр зэбгъэдэсу ямыгъэтӏысурэ солъагъу. Я шэнтхэр зэбгъэдэту щымыту апхуэдэу солъагъу, дауикӏ цӏыхухъур Нэхъ жьантӏэкӏэ зэрыдэкӏуэтэн хуейм шэч къытетхьэкъым, щхьэгъусэ ӏуэху хъумэ. Ауэ мыр ӏуэхугъуэ зыкъомым елъытащ гуп зыхуэсам хэтхэм я щытыкӏэ, статус жытӏэнщи, мы къызрихьэлӏа ӏуэхум, къызыхуэкӏуа унагъуэм къазэрыхущытым, я ныбжьым, къыздикӏам Сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏэ къекӏуалӏэрэ зыкъомым епхьэлӏэнщ. Нэхъыжьым тхьэмадэм, ӏэнэм и тхьэмадэм къалэнышхуэ и пащхьэ къоувэр, ар екӏурэ ещхьу зыхуигъакӏуэу ӏэнэм пэригъэтӏысхьэным. Итӏанэ адыгэм тӏысын яуха иужькӏэ ӏэнэри икӏэм нос жаӏэурэ гушыӏэурэ щӏызыхэтхри аращ, мис мыр зыхэгъэкӏыгъуейуэ зэрыщытым.
къыхуоупч. Мыбдежым плъагъурэ-тӏэ, псы къызикӏар, псы нэхъыбэ къикӏар нэхъ хьэщӏэ лъапӏэщ жыпӏэу. Статус езбы иӏэу щытым, ӏэнэм и тхьэмадэр, апхуэдэу къалэн зыбжанэ зы къом утыкум къохьэр. А къомыр къихьа нэужьынкӏэрэ мо нобэрей зэманым щӏалэгъуалэр иджы я щхьэгъусэр зыбгъэдэсу, модрейм и щхьэгъусэр абы къыбгъэдэсу а тӏысыкӏэр тӏанэ мэкӏуэдыжыр. иджы адыгэ щӏалэ къыхуэтшэри адыгэу дэ ди зы гъунэгъу ди адэшхэм ящыщ илъэс илъэсиплӏ-тху хъуауэ къыщӏэкӏынущ. Иужькӏэ а щӏалэм сэ къызжеӏэж, сэри тӏэкӏу моуэ пщӏэрэ сщӏэ тӏэкӏумкӏэ хабзэм иужь ситу, сэ сщӏэ щӏалэгъуалэр адыгэбзэм хуезгъаджэ, ахуэдэу дыуэршэрурэ Сэ къызжеӏэ течауэ, сэ сынэхъыжьми езыри еджауэ зыгуэрэси. Сэ жи, къыщысхуэфшам щыгъуэ жи. Нтӏэ, зы адыгэ хабзэм тету сэ сыкӏуэтэкъым, сыкӏуатэкъым жи, а нысэр къыздрашынум жи. Си щхьэгъусэ хъуам жи, ахуэдизкӏэ делэ хъунум нэсат жи. Сэ сызышэр лӏо мыдей къыщӏэмыкӏуар, сыт ар мыдей сэ сщӏимыгъусэр? Мыр дауэ ӏуэху? Нтӏэ, мобы зилъэгъуам къалэ гуэрым къыщыкӏам, ар ӏэмал имыӏэу, и ӏэблэр иӏыгъыу къищтэу, къришэхыу, сэ сщӏэрэ гум къиӏэщӏэу зэгъусэу къикӏыну мыхуэдэу щӏалэгъуалэм ахуэдэу ялъагъури. Абы теухуауэ дэ сэ сызэупщӏа ди нэхъыжьхьэм ящыщ, Уэ, уэ, умыгъуэ, мыр иремыпӏащӏэ, езыращ къызыхуашэр, мыр езыр щӏыпӏейм сыпӏэм дежи, мы жылэгъуиблыр зыхуэсауэ мы нысэр езбы къыхуашэри аращ, мыбы сыт езбы къыщыщӏыр? Жеӏэри ар ахуэдэ еплъыкӏэ иӏэс. Араси ди ӏуэхур тыншкъым пэж дыдэу. Щытым щхьэкӏэ щӏалэгъуалэр ӏейуэ къемыкӏуэлӏащэу, хабзэр тӏэкӏу гугъуу, яфӏэгугъуу, моуэ тыншу. Ахуэдурэ диӏэси, Тхьэм жиӏэм, нэхъыфӏ хъуну дыщыгугъынс, дыгугъэнс Алыхьым жиӏэм. Абы и купщӏэр ягурыдгъэӏуэн хуейуэ ара Баязыт? Хабзэр къызыхэкӏымрэ абы пкърылъ философиемрэ ягурыдгъэӏуэфым нэтхьэсыфмэ, ди насыпщ. Нобэ къамыщтэрэ? ӏэмал иӏэкъым ар блэкӏынкӏэ, ӏэмал имыӏэу къызэтеувыӏэнурэ гупсысэнущ. Зы кӏапэ гуэр кӏэрыхуу щытми, ӏэмал имыӏэу зрагъэщӏэжыну яужь итынущ. Аращи, дэ къару диӏэр зыхэтлъхьэу щӏалэгъуалэм мис абы и купщӏэр сыт хуэдэ ӏыхьэми и пкърылъыр я я щхьэм нэтхьэсын хуей, я гум нэтхьэсын хуей.
Пэжым, пэжым, мис ахуэдэу щабэу, гуапэу, я жагъуэ умыщӏурэ фӏыуэ ебгъэлъагъунущ сэ сэ сщӏэ. Фӏылъагъуныгъэ шэч хэмылъу, фӏылъагъуныгъэкӏэ.
Пэжщ. Мадинэ цӏыхубз пшэрыхь хущанэ, жэуэ псалъэжь диӏэщ. Абы и къежьапӏэ хъуар зэтемыхуэу къыхощ. Сыт мы псалъэжьым къикӏ дыдэр, лъабжьэ хуэхъуар сыт, уэ дауэ жыпӏэну? Сэри сызэджа тхылъхьэмкӏэщ зэрысщӏэр абы и зыт. Цӏыхубз пшэрыхь хущанэр ӏэмал имыӏэу студент нобэ езгъаджэ щӏалэгъуалэхэм Дапщэщми зэ къахуэсхьурэ изогъэгупсыс, езыхьэр тызогъэпсэлъыхь. Цӏыхубзым пщӏэ зэрыхуащӏыращ абы нобэ къидгъэкӏыр. Цӏыхубзым нэхъ ӏыхьэ лей зэрыхуэфащэращ нобэ къидгъэкӏыр, ауэ зэрыжаӏэмкӏэ, Пшэрыхьыр щакӏуэм къищэкӏуаракъэ, цӏыхубз зи закъуэ гъуэгу тету ялъагъум, цӏыхубзыр гъуэгум тетмэ, мэзым щӏэтмэ, дауикӏ ар цӏыхухъу зыщхьэщымытыжти, жи, а Къищэкӏуар абы къыхуагъанэти, езыр цӏыхухъур и ӏуэху иужь ихьэжт икӏи. Абы псалъэ хэлъын хуейтэкъым, абы е цӏыхубзыр и закъуэ гъуэгуанэ дыдэм тету щытми, пщым и гъусэ щӏалэхэр, пщыгъусэхэм ящыщ зыгуэр ӏэмал имыӏэу мы цӏыхубзыр здэкӏуэм нэсыхукӏэ нэфшэси, Зыри къызэрыщымыщӏым, шынагъуэ зэрыщымыӏэм щыхьэт зыхуэфщӏи къэвгъэзэж жыӏэу ахуэдэ унафэ езыми щхьэр ихъумэжынут, мы цӏыхубзым нэхъ лей къытехьэнкӏэ пщӏэ хуищӏыти хуэгузавэт. Мис ахуэдэурэ жаӏэр. Ауэ щыӏэ жыӏэкӏэхэри щыӏэ ӏуэтэкӏэхэри къызытекӏауэ, мис мы лъэныкъуитӏ сэ къэсӏуэтари сэ тӏури сфӏэдэхэ дыдэщ. Ар зэражесӏэным си щхьэкӏэ иужь ситщ икӏи нобэ мыбы къидгъэкӏ мыхьэнэмрэ нобэ къагъэсэбэпын щӏыхуеймрэ псом хуэмыдэу ди щӏалэхэм, ди цӏыхухъу цӏыкӏухэм дяпэкӏэ лъэпкъыр дызыщыгугъынухэм язэрыгурыдгъэӏуэнум иужь дитщ.
уей упсэу тӏури зэхэпщауэ дахэ цӏыкӏу жыпӏам ӏейуэ иджы мыхуэду зыгурызгъаӏуэ хъуну сэ пшэрыхь жыпӏа нэужь япэ щӏыкӏэ шым и пщэм дэлъу къихьыр мор ар къокӏ адрей уей мис а пщым и гъусэ шу гъусэ жыпӏэми сэ сщӏэрэ абы щхьэкӏэ а цӏыхум щхьэкӏэ пшэрыхь жыӏэу пщыхьэр щежьэкӏэ ахуэду зыгуэр и гъусэу ӏэмал имыӏэу

Зэдзэкӏыныгъэ хэмылъу псалъэхэм дэтхэнэми къикӏыр ящӏэм мис апхуэдэу ягурыгъэӏуэн хуейщ.
Ей, пэжым, пэжым. Э, Итӏанэ э, адыгэм э, цӏыхубз ӏэтащхьэ диӏахэщ. Чегуащэ жейри къыхощ. Цӏагъуэ Нурий и тхылъым сыщеджауэ щытат ар сэ. Э, Псалъэм папщӏэ нэгъуэщӏхэри. Нобэ мес уэ уунафэщӏщ, Мадинэ, удочентщ, ӏэджэрэ зэхыдох, цӏыхубз тхьэмадэ хъукъым, хъункъым, жэуэ. Псалъэм папщӏэ, илъэситӏ-щы ипэ дэ ди федерацэ нэхъыщхьэм ахуэдэу цӏыхубз абы и тхьэмадэ нэхъыщхьэу кандидату къэувар псалъэмакъышхуэ къаӏэта дем, хьэуэ, ар сыт ӏуэху, цӏыхубзым абде лӏэу щиӏуэхур ар нэхъыжь хъуну, унафэщӏу сыт ахуэдэ ӏуэху? Жызыӏаи къытхекӏащ, ар зи зымыдэхэу ахуэдэ делагъэ щыӏэ жаӏэуи къыхекӏащ. Е тхьэмадэ псалъэм ахуэдэу ар зымыдэхэм нэгъуэщӏ зы мыхьэнэ кърахыу арау пӏэрэ? Дэ къыдгурымыӏуэу жызоӏэри ари сигу къокӏыр сэ. Итӏанэ, псалъэм папщӏэ уэ мес иджы удочентс, тхьэмадэу мобы и унафэщӏу ущытс. Цӏыхухъумрэ уэрэ фызэхуэза нэужь, сэ сщӏэрэ, уэ нэхърэ нэхъыжь зы цӏыхухъум Унафэ хуэпщӏын хуейс, мохуэду щӏы жыпӏэнущ, мыхуэду жыпӏэнущ. Модрей хабзэм мы нэхъыжьым сызепсэлъэну жыпӏэурэ. Сытми гугъу уехьрэ мы уэ уи ӏэщӏагъэмкӏэ? Цӏыхубзым и декӏэ гугъу хьэмэрэ мыхуэдуи етӏуанэ упщӏэу пыздзэнщ абыи? Цӏыхубзыр тхьэмадэ хъурэ, ӏэтащхьэ хъурэ? Адыгэм нэхъыщхьэ диӏа Керчэгуащэ адыгэм я пащтыхьу щытара?
Сэ а насыпыр сиӏэти, Беезыт, сэ унафэ зыхуэсщӏын хуейхэр псори цӏыхубзщ. Лэжьыгъэ и лъэныкъуэкӏэ. Лэжьыгъэ и лъэныкъуэкӏэ. Дауэ, дауэ жэуап естын иджы абы. Цӏыхубзымрэ цӏыхухъумрэ я унафэр зэщхьу къыщӏэкӏынукъым. Зэманым удекӏун хуейщ, дауикӏ. цӏыхухъум зытет гъуэгум сэ сызэреплъымкӏэ зыхуэкӏуэ и мурадым а мурадыр елъагъури а гъуэгум адэкӏэ-мыдэкӏэ къыщекӏуэкӏхэм гу лъимытэнкӏэ хъунущ. Цӏыхубзым а и мурадым нэмысурэ ӏэгъуэблагъуэм къыщекӏуэкӏымрэ нэгъуэщӏ ӏуэху ӏэджэ абы къыдэкӏуэу зэфӏигъэкӏыну яужь ихьурэ. Мурадми нэмысынкӏэ хъунущ, а япэ зыхуигъэува и мурадми зихъуэжауэ нэсынкӏэ хъунущ. Моуэ цӏыхухъу гупсысэкӏэ зиӏэу цӏыхубз куэд щыӏэкъым. Сэ Сэ укъызэупщӏтэм нэхъыщхьэу, тхьэмадэу, ӏэтащхьэу цӏыхухъур щытмэ, нэхъ сфӏэкъабылщ. Ауэ абы ӏэмал имыӏэу цӏыхубз губзыгъэ дэщӏыгъун хуейщ. Ахуэдэущ сызэреплъыр.
къызгурыӏуащ, упсэу. Цӏыхубзри и пӏэ ис хъунукъым, щӏэныгъэ зригъэгъуэтын хуейщ. Унагъуэ дыдэм фӏэкӏа къалэн имыӏэу щытми, абы ипӏыну бынхэм зэрепсэлъэн бзэрэ яригъэщӏэныр щизу щӏэныгъэ иӏэн хуейщ цӏыхубзым, ӏэмал имыӏэу еджэн хуейщ. Ауэ. Лэжьыгъэр, ӏэнатӏэр нэхъ къызыхуигъэщӏауэ щытыр дунейм дауэдэу зимыхъуэжу щытми, сэ къызэрыслъытэмкӏэ цӏыхухъуращ. Гурыӏуэгъуэщ, гурыӏуэгъуэ. Ар, упсэу, ар, упсэу, ар сэ си ӏуэхуеплъыкӏэщ, Бейзыт. Цӏыхубзым и м, Нэхъыщхьэу езым и дежкӏэ хихын хуейр унагъуэр, быныр дыкъызыхуигъэщӏар аращ. Мыдрейхэр къыдэхъурэ, къехъулӏэрэ, хузэфӏэкӏрэ дэгъуэщ. Ауэ унагъуэмрэ бынымрэ япэ зыгуэр иригъэщын хуейуэ къэслъытэкъым.
Гурыӏуэгъуэщ, гурыӏуэгъуэ упсэу. Мыбдежым моуэ зэ сеплъынти упщӏэ гуэрхэри къагъэувауэ, ахуэдурэ къыщощыр. Сгуапэ. Зати фи пщыхьэщхьэ фӏыуэ жи. Еблагъэ Зати. Фӏыщӏэ къытхуащӏыр. Мыбдежым.

Адыгэ ITV каналым ди нэтыным еплъхэм захуэбгъэзэну ухуейт, сыт яжепӏынт?
Сэ нобэ Баязыт и лӏыгъэкӏэ мыпхуэдэ утыку сыкъихьэ хъуащ. Дызэбгрыдзащ Пэж щӏыпӏэ зырыз мы дуней псом дыщикъухьауэ адыгэр допсэу, ауэ нобэ ар дэ ди ныкъусаныгъэу дгъэув хъунукъым. Тхьэм и шыкуркӏэ ди хабзэ дахэмрэ ди бзэ дахэмрэ къедгъэӏуэтэн ди куэдщ. Дунейм едгъэлъэгъун фӏыгъуэ куэд кърылъщ, щӏэблэ дахэ къытщӏохъуэ. тщӏэнрэ длэжьынрэ ди куэдщ, тщӏэн, дызэлэжьын ди куэдщ. Тхьэм тхузэфӏигъэкӏ, Тхьэм хабзэр адэкӏэ зыгъэкӏуэтэн, щӏэблэ дгъэсэфын дищӏ. Дэнэ дыщымыӏэми, дызэрадыгэр тщымыгъупщу дыпсэуну дэтхэнэри къыхузоджэ, мыпхуэдэ утыкухэм, мыпхуэдэ нэхъыжьыфӏхэм дызэрызэхуашэсым щхьэкӏэ фӏыщӏэ фхузощӏ, Баязыт. Сфӏэфӏщ мыпхуэдэ зы хъуэхъуи, жьы жылэрэ псы жылэрэ щыӏэхукӏэ, мы ди бзэмрэ ди лъэпкъ дахэмрэ Тхьэм димыгъэкӏуэд.

Аращи, ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, къыдэплъахэм псоми фӏыщӏэ гуапэ фхудощӏ, узыншэ фыхъу, фӏыкӏэ Тхьэм дызэхуигъазэ.